chun amhrán a thabhairt dúinn agus tá muid ag dúil go mór leis sin. Ach fáilte romhaibh isteach go Oíche Chultúir anseo le Líonra Leitir Ceanainn. Dar ndóigh tá Oíche Chultúir giota beag éagsúil i mbliana mar nach dtig linn a bheith i dteannta a chéile in san fíorshaol ach is iontach an rud é go dtig linn a bheith i dteannta a chéile anseo ar Facebook agus dar ndóigh lear mór grúpaí Gaeilge agus grúpaí fud fad na tíre ag reachtáil imeachtaí s'acu féin, ach tá muid chomh sásta an oiread agaibh a fheiceáil anseo linn ar Facebook anocht, Facebook de chuid Líonra Leitir Ceanainn. Is mise Caoimhe Ní Chathail agus beidh mé libh ar feadh an imeachta, agus beidh roinnt aíonna éagsúla agus fosta ceoltóirí i mo theannta anocht agus tá mé ag dúil go mór a bheith ag caint le cuid acu agus fosta a bheith ag cloisteáil cuid den cheol. Anois, dar ndóigh, tá cúis mhór cheiliúrtha ag Leitir Ceanainn agus dar ndóigh ag Líonra Leitir Ceanainn mar gheall go bhfuil an plean teangaidh faomhaithe ag an Roinn agus mar sin tá ceiliúradh á dhéanamh ag Líonra Leitir Ceanainn le cúpla seachtain anuas agus liom anois chun giota beag níos mó a insint dúinn fán phlean teangaidh agus cad é mar a bheas muid ag bogadh chun tosaigh. Tá ball de choiste Líonra Leitir Ceanainn, sé sin Bairbre Uí Chathail. So fáilte romhat, Bairbre! Agus comhghairdeas mór leatsa agus le Líonra Leitir Ceanainn, cad é mar tá sé anois i ndiaidh na hoibre ar fad go bhfuil an plean teangaidh seo faomhaithe ag an Roinn? Bhuel, tá lúchair orainn. Tá muid ar bís ar fad. Chuir muid an-chuid obair isteach le teacht chuig an phointe seo agus anois leis an plean faofaithe tá muid réidh bogadh ar aghaidh chuig an chéad céim eile. Agus dar ndóigh, luaigh tú ansin go raibh an oiread oibre i gceist agus sibh i mbun taighde agus i mbun suirbhéanna agus ag iarraidh cineál an aischothú sin a chloisteáil ón phobal maidir le cúrsaí pleanála teangaidh i mBaile Leitir Ceanainn. So, abair linn cad é mar a bhí an aischothú ó mhuintir an bhaile, bhfuil fhios agat go raibh siad báuil don Ghaeilge agus ag dúil go mbeadh plean teangaidh ann, cad é cineál cuid de na tuairimí a bhí amuigh ansin ar sráideacha Leitir Ceanainn? bhí, bhí siad iontach dearfa ar fad faoin Ghaeilge, em, bhí sé sin iontach soiléir ón taighde a rinne muid agus ó na grúpaí, na fócasghrúpaí agus rudaí a rinne muid agus fiú na himeachtaí a bhí á eagrú againn le linn an tréimhse nuair a bhí muid ag obair ar an taighde, bhí daoine iontach dearfa ar fad fá dtaobh de, em, agus sin daoine ar bheagán Gaeilge ag rá gur mhaith leo níos mó Gaeilge a fhoghlaim agus a labhairt. daoine atá líofa nó you know measartha líofa, bhí siadsan ag rá gur mhaith leo níos mó deiseanna a bheith acu, bhí muid istigh leis na gnólachtaí agus na heagraíochtaí thart fá Leitir Ceanainn agus chonaic siadsan go raibh buntáistí ag baint leis an Ghaeilge mar uirlis margaíochta agus go dtiocfadh leo daoine a mhealladh isteach chun a gcuid gnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge fosta. So chonaic siadsan na féidearthachtaí atá ann agus Thug siad, thug siad muinín dúinne go mbeadh muid ábalta rud éigin maith agus rud éigin dearfach a chur le chéile. Just ag éisteacht le daoine agus cé chomh dearfach is a bhí siad. Ach an rud atá ann ná tá siad cineál, tá cineál cúthail orthu maidir le labhairt na Gaeilge. So caithfidh muidinne anois, deiseanna a thabhairt do dhaoine, Gaeilge a fhoghlaim, Gaeilge a labhairt, deiseanna sóisialta, i ndiaidh Covid, deiseanna teacht le chéile agus an Ghaeilge a cheiliúradh anseo i Leitir Ceanainn. Cinnte, agus is dóiche go mbeidh siad sin mar shórt príomh-spriocanna agaibh anois ag bogadh chun tosaigh. Cad é cineál na na príomh-aidhmeanna, cineál, a bhaineann leis an phlean teanga anois? Bhuel, b'fhéidir an chéad rud ná cineál dul i ngleic le daoine arís agus le taispeáint dóibh cad é atá istigh sa phlean. Bhí bhí cruinniú pobail againn sular chuir muid isteach ag an Roinn é, ach bhí, bhí an cruinniú sin cúpla oíche sular thosaigh an fhadhb uilig le, le Covid so níor tháinig scaifte ollmhór amach ag an chruinniú sin. So beidh feachtas poiblíochta le déanamh againn anois, beidh muid ag iarraidh daoine a tharraingt le chéile fiú ar líne chun rudaí a phlé. Agus beidh muid ag déanamh iarracht rud éigin a dhéanamh chun an Ghaeilge a dhéanamh níos feiceálaí anseo i Leitir Ceanainn fosta. Sin an rud a bheas tábhachtach don chéad bhliain i mo thuairimse féin, cineál poiblíocht agus feachtas feasachta agus dul i ngleic le daoine agus iarraidh orthu cineál bheith páirteach sa phlean anois. Go cinnte. So más rud é go bhfuil daoine amuigh ansin ag amharc orainn anseo ar Oíche Chultúir agus b'fhéidir go bhfuil suim acu a bheith páirteach ins an choiste nó a bheith bainte leis an phlean teanga seo, cá háit an áit is fearr cineál teagmháil a dhéanamh libh agus cineál tacaíocht s'acu a léiriú don phlean agus don chur chuige a bheas ag teacht amach anseo. Bhuel, tá leathanach Facebook againn, mar tá muid beo air anois. Tá an suíomh idirlín againn fosta. Thig le daoine fáil i dteagmháil linne ar Líonra LC ag gmail dot com. So tá sé furast go leor fáil i dteagmháil linne maidir le rudaí mar sin. Agus beimid Beidh muid ag déanamh iarracht dul amach agus cineál dul i ngleic le daoine arís fosta so beidh muid le feiceáil agus beidh muid ag súil nuair a bheas duine éigin ceapaithe againn mar Comhordaitheoir Pleanála Teanga go mbeadh an duine sin lonnaithe i lár an bhaile, caithfidh muid ionad nó oifig a fháil don duine sin agus go mbeadh siad ann i lár an bhaile, go mbeadh siad. furast do dhaoine bualadh isteach, rudaí a phlé, deis a bheith acu Gaeilge a labhairt agus lena bheith páirteach sa phlean agus beimid ag cuartú daoine breise le bheith ar an choiste. Ní bheidh an oiread céanna oibre le déanamh ag an choiste anois so is féidir go mbeidh sé níos fusa daoine a mhealladh isteach ag an choiste ach beidh daoine de dhíth agus bheadh muid, bheadh fear na fáilte roimh dhuine ar bith ar mhaith leo bheith ar an choiste agus tacú linn leis an plean seo a chur chun cinn. Sin iontach agus mar a deir tú, tá muid beo anseo ar Facebook, so más maith libh teachtaireacht a chur fhad leis an leathanach Facebook fosta, sin bealach fosta teacht i dteagmháil le Líonra Leitir Ceanainn. Go raibh míle maith agat as bheith ag caint linn faoin phlean teangaidh, tá muid ag súil go mór le cineál toradh na hoibre sin a fheiceáil i mbaile Leitir Ceanainn. Anois tá muid chun filleadh ar chúrsaí ceoil anois agus tá mé chun fáilte a chur roimh

Cinnte. ar dóigh ar fad. Bhuel, fillfidh muid ar ais oraibh ar ball beag ach míle buíochas as sin. Agus tá muid chun fáilte a chur ar ais roimh Sophie, dar ndóigh, chuala muid ó Sophie agus clann Uí Fhearraigh ag tús na hoíche anocht. Agus Sophie, tá tú ar ais linn anois agus ag gabháil amhrán a chanadh dúinn an uair seo, so nach méanar dúinn. Cad é an t-amhrán a bhfuil tú ag gabháil a chanadh dúinn anocht? Seo amhrán atá speisialta Mar is ainm mhór mo ghranny, Annie Biddy Galway. Rinne Lillis Ó Laoire an t-amhrán seo a aistriú go Gaeilge mar gur oibir mo ghranny don teaghlach. When you be so. Bhuel, tá sé deas, so míle buíochas Sophie, so ar aghaidh leat.

Galánta ar fad, Sophie. Bhí sin ar dóigh ar fad. Míle buíochas leat as sin a chanadh dúinn d'Oíche Chultúir maith thú féin. Go raibh míle. Slán leat. Slán. Sin galánta ar fad. Nach méanar dúinn go bhfuil an oiread ceoltóirí agus cluinte ceolmhara againn anseo in Leitir Ceanainn agus dar ndóigh tá sibh linn d'Oíche Chultúir 2020 anseo ar leathanach Facebook. Tá muid ag craoladh beo ar leathanach Facebook de chuid Líonra Leitir Ceanainn agus muid ag déanamh Ceiliúradh chan amháin, b'fhéidir, Oíche Chultúir i mbliana, ach fosta go bhfuil muid faomhaithe inár Baile Seirbhíse Gaeltachta, go bhfuil an plean teangaidh chun tosú anseo go luath agus go bhfuil neart rudaí iontacha romhainn ins an bhaile beag seo. Agus míle buíochas libhse ar fad atá linn ansin ar Facebook, tchím go bhfuil Úna Ní Bhraoin linn, go bhfuil Caitríona Nic Seoin linn, Bríd Anna Ní Bhaoill, Gráinne Ní Mháille, neart agaibh linn. ar an chraoladh beo seo anocht. So tá mé iontach, iontach sásta agus iontach buíoch go bhfuil sibh uilig linn. Agus mar a deirim, neart le teacht air ins an imeacht seo anocht. Tá mise iontach sásta a bheith libh. In ainneoin nach bhfuil mé sa bhaile in Leitir Ceanainn, tá mé anseo i mBéal Feirste agus is iontach an rud é go dtig liom a bheith i bhur dteannta anseo d'Oíche Chultúir, giota éagsúil! ón ghnáth-Oíche Chultúir a bhíonns againn ach tá mé iontach sásta go bhfuil mé anseo libh. Anois, tá aoi speisialta againn mar chuid d'Oíche Chultúir anocht, sé sin Proinsias Mac a' Bhaird, atá ina ina údar aitheanta, ina mhúinteoir scoile fosta, bhí sé ina mhúinteoir Gaeilge agus staire agam féin i gColáiste Ailigh agus tá sé ar dóigh go dtig leis a bheith linn anocht. Dar ndóigh, údar iomráite, tá neart leabharthaí scríofa aige, leabharthaí do pháistí, filíocht, drámaí, is iomaí dráma gur scríobh sé agus muid ar an scoil fosta, amhráin agus neart duaiseanna bainte aige thar na blianta don saothar sin ar fad. Agus mholfainn go mór, muna bhfuil a chuid leabhar léite agaibh, bígí cinnte na leabharthaí sin a léamh mar is iomaí scéal iontach atá scríofa ag an fhear seo. Anois, tá muid ag dul fáilte a chur roimh Phroinsias.

B'fhéidir agus muid ag fanacht go rachaimid chuig Clann Bhreathnach anois, níl 's agam an mbeidh siad anseo ach an oiread, níor thug mé mórán foláireamh daofa. Oh. Muid ar ais arís. Bhí mé chun iarraidh oraibh eh, tiún a sheinm dúinn mar gheall nach raibh nach raibh Proinsias anseo, tá sé anseo liom anois so tchífidh muid agus cluinfidh muid uaibhse ar ball beag a chairde. Ok agus.

iarraidh ar Phroinsias a theacht isteach anois go ndéanfaidh muid giota cainte leis agus mar deirim cluinfidh muid tuilleadh ceoil ó chlann Bhreathnach ar ball beag fosta. Anois.

go bhfeicfidh muid an dtig linn cúpla tiún a fháil uathu agus ansin rachaidh muid i mbun cainte le Proinsias. Hello, cad é mar atá sibh? Go maith. Ó, tá siad imithe arís. Anois, sílim go bhfuil Proinsias thart anseo. Go maith go maith brón orm níl 's agam goidé a bhí ag tarlú ansin chuir arm de am ansin. Deacrachtaí leis an cheangal idirlín. Yeah, bhuel sin é. Tá muid breá cleachtaithe leis sin anseo i nDún na nGall. Míle buíochas leat as a bheith linn anocht, Oíche Chultúir. Tá sé ar in ann a bheith linn. Mar a bhí mé ag ráit ansin cheana féin gur údar thú de chuid leabharthaí agus filíocht agus drámaí agus achan rud, is múinteoir scoile thú, dar ndóigh, ins an bhaile fosta, agus neart rudaí éagsúla ar siúl agat agus neart duaiseanna bainte thar na bliantaí agat. Ach b'fhéidir go dtosóidh muid le cineál an teacht isteach a bhí agat ar an Ghaeilge agus cineál tógáil s'agat, mar tá a fhios agam go bhfuil tú iontach bródúil as an nasc atá agat le hÁrainn Mhór go háirithe. Agus bhí mé ag éisteacht le Sophie ansin Caoimhe agus ehm, í ag ceol agus nach raibh sí galánta. Ar fad, yeah. Ar fad agus eh, Rós Árainn Mhór á cheol aici agus eh, thóg sé mo chroí agus sin an áit a bhfuil mé anocht, tá mé istigh in Árainn so. Nach méanar duit? Yeah.

Bhí. Bhfuil fhios agat, a Shiva, an, an, an, m'athair mór, an bheirt acu, mar a tharlann, athair m'athara, Frank Neilí Eoin agus athair mo mháthara, Joe Mhicí Ned, an bheirt acu, anois, scéalaithe den chéad scoith a bhí iontu. Iontach, iontach maith. Agus tá cuimhne, tá cuimhne mhaith agamsa anois nuair a bhí mise i mo ghasúr agus ba bhreá liom a bheith ag fanacht tigh Granda. Agus thiocfadh, thiocfadh Granda isteach agus d'inseodh sé scéalta dom. Agus bheinn ag éisteacht leis na scéalta seo. Mé, eisean ag iarraidh mise a chur a luí. Agus, bheith ag éisteacht leis na scéalta agus ní go dtí blianta ina dhiaidh sin, fiche nó tríocha bliain ina dhiaidh sin, a thuig mé bhfuil fhios agat an tábhacht a bhí leis na scéalta sin. Ní raibh ionamsa ach gasúr beag, an dtuigeann tú, agus bhí dúil agam sna scéalta agus an dóigh a roinntí na scéalta agus mar sin de agus bhí mé i bhfad níos sine. Nuair a thuig mé cineál an tábhacht a bhain leis na scéalta sin agus bhfuil fhios agat ach yeah mar a deir tú féin bhfuil fhios agat you know bhí sé bhí sé agam ó bhí mé iontach iontach óg agus bhí an t-ádh orm agus bhí mo ghranda Joe ansin bhí sé bhí sé bhí na seanscéalta uilig go léir aige na muice gaire agus taibhsí agus leipreacháin agus an mhaighdean mhara agus na rudaí sin uilig a tháinig sé agus is dóiche b'fhéidir go ndeachaidh sin i bhfeidhm orm nuair a nuair a bhí mé i mo ghasúr. cinnte agus mar deir tú an t-ádh ort go raibh sin cineál uilig thart ort fosta. So cá huair cineál ar ar thosaigh tú cineál ag scríobh agus chan b'fhéidir scríobh bhfuil fhios agat aistí scoile agus sin ar fad ach scríobh mar gheall gur bhain tú sult as? Déarfainn go raibh, bhí mé, bhuel, chéad uair a thug mé suas, tá cuimhne agamsa nuair a bhí mé ar an bhunscoil anois agus nuair a bhí, nuair a bhí obair le déanamh agamsa, an obair, an obair ab fhearr, Obair is mó a thaitin liomsa ná cineál scríobh scéalta ficsin. Ní raibh mórán dúil agamsa bhfuil fhios agat a bheith ag scríobh fá na fíor-rudaí a bhí ag tarlú thart agus mar sin de. Ach dá dtabharfadh an máistir, dá dtabharfadh sé ceacht domh b'fhéidir ar scéal a chumadh nó rud ineacht, bheadh dúil agamsa ansin, bheadh dúil agamsa ansin. Agus ní thig liom a rá go raibh mé ag dul dó. Bhí dúil agam ann. Ní thig liom a rá go raibh mé ag dul don scríbhneoireacht go dtí b'fhéidir go raibh mé fiche a cúig, fiche a sé, thart fán am sin, bhfuil fhios agat, you know, agus tá cuimhne agamsa an chéad leabhar a chuir mé amach, bailiúchán béaloidis as Árainn Mhór, Bailiúchán na Scol, agus chruinnigh mé na scéalta uilig a bhí bailithe, na scéalta a bailíodh in 1935 agus chuir mé uilig le chéile iad. Fá choinne mo thráchtas máistreachta a rinne mé é agus ansin bhí mé i mo chónaí i mBaile Átha Cliath ag an am sin agus tá cuimhne agam casadh Pádraig Ó Snodaigh orm i gClub an Chonartha oíche amháin agus bhí mé go díreach ag caint leis agus bhí mé ag inse dó go raibh an mháistreacht á dhéanamh agam agus go raibh na scéalta seo cruinnithe agam agus ansin dúirt sé, Bhuel, cad chuige nach seolfá chugam é agus cuirfidh mé amach mar leabhar é. Agus sin an chéad rud a smaointigh mise, ar sin a dhéanamh. Agus ar ndóighe, chuir mé chuige iad agus chuir sé amach é agus díoladh iontach maith é, díoladh amach é. Níl fáil ar chóipeanna den leabhar sin inniu. Agus thug sin spreagadh millteanach dom. Agus ansin, tar éis sin, bhí mé cineál a' rá liom féin, Bhuel, you know, b'fhéidir go bhfuil rud inteacht anseo Agus go dtiocfadh triail a bhaint, mar a deirim, cineál, tá achan chineál agus achan seánra agus cineál próis scríofa agat féin agus filíocht agus achan rud. Ach is dóiche, nuair a smaointíonn tú go háirithe fá rud inteacht ar nós úrscéal, tá an oiread oibre i gceist. So goidé cineál mar a oibríonn próiseas oibre s'agatsa, bhfuil a fhios agat, an é go smaointeann tú fá thopaic ná fá charachtar ná fá théama ar dtús agus an gcaitheann tú mórán ama ansin á fhorbairt isteach ina leabhar. Glacann sé cuid mhór ama, glacann sé cuid mhór ama, ach ní am é a chaitheann tú uilig ag am amháin. Bhfuil a fhios agat, so, bíonn cineál smaointí agus smaointí agus rudaí ag dul fríd do chloigeann agus bíonn tú cineál, b'fhéidir go dtiocfadh smaoineamh chugat, agus an dóigh a n-oibrímse, cibé, má tá smaoineamh agam, b'fhéidir B'fhéidir go scríobhfaidh mé síos cúpla nóta fá dtaobh de, b'fhéidir go scríobhfaidh mé caibidil dó, agus ansin thiocfadh leis an caibidil nó an dhá chaibidil nó na nótaí sin a bheith ina luí ansin b'fhéidir fá choinne bliain, fá choinne dhá bhliain, fá choinne trí bliana. Agus ansin b'fhéidir go dtiocfadh ar ais chucu agus b'fhéidir go ndéanfadh rud beag obair orthu agus mar sin de. Scríobh mise Foilsíodh leabhar de mo chuid ansin anuraidh, Tairngreacht agus ghlac sé ocht mbliana orm é a scríobh. Agus tá cuimhne agamsa, bhí cineál na smaointe seo agam agus tá cuimhne agamsa go raibh ceithre chaibidil scríofa agam agus ansin gur fhág mé ar leataobh é. Ach bheinn i gcónaí ag smaointiú air. B'fhéidir nach mbeinn i mo shuí ag ríomhaire agus b'fhéidir nach mbeinn ag bualadh amach focal ar an ríomhaire ach san am chéanna bhí sé i gcónaí ag dul fríd mo chloigeann agus bheadh cineál na carachtairí ag fás agus bheadh an scéal ag fás agus bheinn cineál, bheinn amuigh ag siúl nó bheinn amuigh ag siopadóireacht nó sa charr, tiomáint áit inteacht agus bheinn ag smaointiú, bhuel, cad é mar tá sin ag dul a oibriú amach, cad é atá ag dul tarlú ansin, cad é mar tá sé ag dul a chríochnú agus An próiseas sin, glacann sé am fada agus cineál fásann sé, fásann sé. Agus ansin, i ndiaidh tamaill, bhuel, leis an leabhar áirithe sin, bhí, bhí deacracht mhór agam, mar bhí sé, bhí, níl fhios agam an bhfuil an leabhar léite agat, a Chaoimhe, tá sé léite agat, bhuel, baineann sé le, le, le, le éirí amach an Pápa, éirí as an Pápa, agus, ar ndóighe, Bhí cineál plota agus scéal iomlán oibrithe amach agamsa agus bhí mé réidh le suí síos agus an rud ar fad a chur ar pháipéar agus ansin d'éirigh an Pápa as agus chuir sé an scéal go hiomlán bunoscionn agus b'éigean domh dul siar agus toiseacht arís agus an scéal a bhí ann ag an deireadh, bhí sé go hiomlán difriúil ón scéal a bhí samhlaithe agamsa, ní go hiomlán difriúil, but bhí roinnt mhaith, roinnt mhaith difríochtaí idir an scéal a bhí ann ag an deireadh agus an scéal a bhí samhlaithe agam. So, forbraíonn sé agus fásann sé agus mar sin de agus ansin nuair atá cineál teacht chuig deireadh, an, an, an, An chuid b'fhéidir is fusa dó ná actually suí ag an ríomhaire agus é uilig a scríobh amach. Agus an dóigh a n-oibrím ansin ná go gcuirim dáta os mo chomhair amach, bíonn sé thuas ansin ar an bhalla agam, agus deirimse right, tá mí, deich mí agam agus i ndiaidh, ar an, lá deireanach den mhí seo beidh an méid seo foclaí scríofa. Ar an lá deireanach den mhí ina dhiaidh sin beidh an méid seo, agus an méid seo, agus an méid seo. Agus bíonn cineál tuairim agat, bhfuil fhios agat, cá mhéad focal, cá mhéad caibidil a bheas ins an rud iomlán. So, sin an dóigh a n-oibrímse agus. Bhuel, is dóigh go n-oibríonn sé duit an bealach oibre sin. Agus is greannmhar gur luaigh tú tairngreacht ansin, mar Tá bean anseo, Dolores Boyle, atá ráite ar Facebook gur bhain sí an-sult as tairngreacht agus déanfaimid b'fhéidir giota beag níos mó plé ar tairngreacht go háirithe ar ball beag ach má tá ceisteanna agaibh bígí cinnte iad sin a sheoladh isteach chugainn anseo. Ach is dóigh liom gur furasta cineál ag déanamh an oiread sin bhfuil fhios agat machnamh, mar a deir tú, ar an scéal, ar na carachtair, ar phlota agus mar a théanns cineál cineál rudaí atá tarlú i saol s'agat féin i bhfeidhm air sin ar fad. 'Bhfios agat an mbíonn tú ag fáil spreagadh do na leabharthaí seo agus don scríbhneoireacht seo ón ghnáthshaol agus ó rudaí atá tarlú i do shaol laethúil? Cinnte. Cinnte. Agus ehm, tá sé le tá sé le feiceáil thart tá fhios agat you know téann tú amach agus castar daoine ort agus deir tú leat féin ó oh, well tá fhios agat you know téann rud inteacht a deir duine i bhfeidhm ort nó rud a fheiceann tú ar an teilifís nó rud inteacht mar sin. Bhí tú ag caint fá tairngreacht ansin agus tá cuimhne agamsa rud amháin, ag dul ar ais go dtí an bhunscoil arís. Tá tá rud amháin istigh i dTairngreacht. Ní inseoidh mé duit cén rud atá ann. Ach tá píosa amháin eolais faoi Naomh Cholm Cille istigh ansin a d'fhoghlaim mise, a chuala mise den chéad uair nuair a bhí mise in rang a ceathair sa bhunscoil. Agus dúirt an máistir ansin rud inteacht. fá Cholm Cille, nach raibh cluinte agam roimhe sin agus nach bhfuil ar fáil in cuid mhór de na foinsí, má théann tú isteach ar chuardach idirlín nó mar sin, ní bhfaighidh tú an t-eolas seo, b'fhéidir go bhfaighidh but ní raibh mise ábalta é a agus d'fhan sin liom, an píosa amháin eolais sin liom agus tríocha bliain ina dhiaidh sin, bhain mé úsaid as. Tá fhios agat bhí sé áit inteacht ar chúl mo chloigeann ansin. Um, na háiteanna a dtugann tú cuairt orthu, tá fhios agat na daoine a chastar ort, na rudaí a chluineann tú, um, na leabharthaí a léann tú, cinnte bíonn tú cineál ag tarraingt amach as achan rud agus bíonn tú ag goid agus ag gadaíocht agus ag tabhairt ar iar iasacht agus mar sin de agus tá fhios agat tig sé uilig le chéile ag an deireadh but mar a deir tú féin tá fhios agat you know cinnte bíonn tú ag tarraingt ar achan rud nuair atá rud mar sin. Yeah, déanann sin ciall. Ach mar a luaigh tú ansin le cineál na, na píosaí beaga eolais, is léir ó, ó na leithéid de Tairngreacht fosta in Fatwa go ndearna tú an oiread taighde chun na leabharthaí sin a scríobh, 'bhfios agat go raibh an oiread de fhoinsí agus d'eolais agus d'fhíricí agus achan rud eile cineál carnaithe isteach sa leabhar sin. Agus ní chuireann sin iontas orm mar gheall, dar ndóigh, is múinteoir staire thú, so is léir go bhfuil an suim sin agat. Ach caithfidh sé go gcuireann tú méid oibre bocht isteach ins an taighde sin agus bhfuil sin tábhachtach duit go mbeadh cineál seasamh maith ag na leabharthaí seo agus ag na scéaltaí seo.

láthair stairiúil nó áit, rud stairiúil nó áit stairiúil, bí cinnte go mbeidh mé ag iarraidh cuairt a thabhairt air agus mar sin de. Agus tá fhios agat, ní hé go raibh orm cineál bliain a ghlacadh amach as mo shaol agus a bheith i mo shuí i leabharlann leis an taighde seo a dhéanamh. Cineál, rinneadh an taighde thar thréimhse fada agus bhain mé sult ar dóigh as agus cheangail mé, mar shampla, nuair a bhí an leabhar sin Tairngreacht á scríobh agam ansin, thug mé dhá chuairt ar an Róimh, agus shiúil mé na bealtaí, shiúil mé na sráideanna, chuaigh mé isteach sa Vatican, chuaigh mé isteach ins na tithe a bhí a bhí cineál luaite ins an scéal, thug mé dhá chuairt ar Oileán Í in Albain, shiúil mé Gartán agus shiúil mé achan áit atá luaite ansin, tá sé siúlta agam. Agus tá sin iontach tábhachtach, mar bhfuil fhios agat seo, tchíonn tú, tchíonn tú rud inteacht ansin nach nach bhfaighidh tú choíche ón idirlíon. Cuirim i gcás, bhfuil fhios agat, you know, siúlann tú fríd sráid ins an Róimh, agus Tá fuaimeanna le cluinstin. Tá graffiti ar na ballaí. Tá boladh ann. Am. Tugann tú faoi deara an solas atá in áit. Am. Tugann tú faoi deara, bhfuil fhios agat, an cineál dromchla atá ar an, ar, ar, ar an, ar an, ar an bhóthar agus rudaí mar sin. Agus tá sin millteanach tábhachtach, agus sin eolas nach dtig leat a fháil choíche ón idirlíon. Agus má tá tusa ábalta cineál é sin a thabhairt isteach ins san scéal, bhfuil fhios agat, cuireann sé craiceann na fírinne ar an scéal agus tugann, bheireann sé fírinne de chineál inteacht don scéal mar sin de. Bíonn sin le mothú ag an léitheoir fosta, bhfuil fhios agat, bheadh níos mó cineál creidiúint agamsa ins an scéal, más rud é go dtuigim gur, go ndearna an t-údar taighde s'acu agus go ndeachaigh siad chuig a leithéid den Róimh, den Vatican, Agus cuid de na scéalta sin, tá an plota cineál, cuid de na scéalta le Fatwa agus Rún an Bhonnáin agus rudaí mar sin, tá an plota é féin cineál amaideach ar go leor dóigheanna. Tá siad cineál amuigh ansin na plotaí ach an rud a creidimse is má chuireann tú go leor den fhírinne, má chuireann tú go leor den fhírinne isteach, creidfidh daoine na bréaga a insionn tú ina dhiaidh sin. oiread sin den fhírinne isteach ins an scéal, bhfuil fhios agat, you know, go bhfaighidh tú ar shiúl leis na bréaga ina dhiaidh sin agus glacfaidh siad leis an, leis an phlota amaideach nó leis an, an, cibé rud mór atá ag gabháil a tharlú ag an deireadh. Go cinnte, nó déanann sin, déanann sin ciall. Agus is dóiche le cineál na scéalta ar nós Fatwa agus, agus Tairngreacht, bhfuil fhios agat, tá siad giota éagsúil ó b'fhéidir gnáthleabhar Gaeilge a shíleann daoine cineál an rud stereotypical go smaoitíonn daoine air, bhfuil fhios agat. An dóigh leatsa go bhfuil sé tábhachtach go bhfuil a leithéid de scéalta á scríobh i nGaeilge agus chan amháin go bhfuil siad ag cloí le le b'fhéidir téamaí na tíre seo, fiú you know go dtéann tú thar lear in leabharthaí s'agatsa agus go mbíonn an oiread d'eispéireasaí éagsúla agus rudaí ar mire ag tarlú. Tá sé tábhachtach go mbeadh leabharthaí den chineál sin againn i nGaeilge fosta, nach bhfuil? Tá sé cinnte, cinnte, cinnte. Agus b'fhéidir rófhada ins an tír seo bhíomar cineál dírithe ar an Ghaeltacht agus ar an saol traidisiúnta agus ar saol na Gaeilge agus cinnte má tá na leabharthaí ag dul amach taobh amuigh den chineál rud traidisiúnta a bhí againn ins an Ghaeilge, is rud maith é sin cinnte. Nuair a bhímse ag scríobh, cuirimse rud amháin i gcónaí os mo chomhair amach agus sílimse nuair atá tú ag scríobh agus scríobhann tú leabhar agus tá sé ar díol agus nuair a íocann duine deich euro nó dhá euro déag nó cibé rud atá ann fá choinne an leabhar tá conradh i ndiaidh tarlú, tá conradh ann. Agus tá mise agus an léitheoir i ndiaidh conradh a chur le chéile agus níl fhios agamsa fá dtaobh duitse, a Chaoimhe, but ní théimse isteach in siopa leabhar agus ní thógaimse leabhar go díreach mar seo an leabhar ba cheart dom a léamh. Ba mhaith liomsa sult a bhaint as. Cinnte. Ba mhaith liomsa rud a cheannach a bhfuil mé féin ag dul sult a bhaint as. Agus sílimse go bhfuil go bhfuil an dualgas sin ar scríbhneoirí bhfuil fhios agat freastal ar an léitheoir agus cineál, fhios agat, rud beag spraoi, éalú ón saol, rud beag craic, rud beag greann, rudaí mar sin ann a chur isteach ins an rud. Agus gan a bheith. smaointeamh barraíocht ar chruinneas gramadaí ná leabharthaí ar son na cúise ná leabharthaí le íomha thraidisiúnta na Gaeltachta a choinneáil beo agus rudaí mar sin. Bhí barraíocht de sin againn agus sílimse gur cheart, is go bhfuil sé maith agus fiúnta, you know, ábhar léitheoireachta a chur ar fáil. a mbainfeadh daoine sult as, agus sin an cineál an rud, an rud a chuirimse romham nuair atá mé ag scríobh. Agus sílim gur cineál léiriú eile é ar cineál an teangaidh bheo seo atá á labhairt againn, bhfuil fhios agat, níl muid siar agus ní gá dúinn fanacht siar na blianta, tá muid comhaimseartha agus tá muid ag bogadh leis na hamanna go cinnte. Rud amháin gur mhothaigh mé cineál fríd, go háirithe, leithéidí Fatwa agus Tairngreacht ná na téamaí seo den chreideamh, den Eaglais, de chumhacht, b'fhéidir, den mí-úsáid cumhachta seo. Is iad seo téamaí gur chuir tú féin suim ann, go háirithe. Yeah, tá an ceart agat tá na téamaí sin ann. Um, uh, go háirid insan dá leabhar sin agus b'fhéidir sa leabhar roimhe sin Rún an Bhonnáin fosta. Um, the, yeah, yeah, agus is rud a bhfuil suim agam féin ann fosta, ach ag an am chéanna, is téama é sin, is rud é sin, is téama é sin atá chomh haosta leis na cnoic. An dóigh a mbaineann daoine úsáid agus mí-úsáid as creideamh daoine. le cumhacht a fháil. Bíonn sé mar, mar chluiche polaitíochta ag daoine, más maith leat. Agus tá sin ag dul i bhfad, i bhfad siar. Rinne Constantine Mór é. Agus bhain sé úsáid as an Chríostaíocht le cumhacht s'aige féin a chinntiú. Rinne, thiocfadh leat a rá go dtearn Aodh Mór Ó Néill insa tír seo an rud céanna. Má smaointíonn tú ar sin, Cogadh na Naoi mBliana agus mar sin de, cogadh polaitíochta a bhí ann, cogadh fá thalamh agus cumhacht, cé a bhí dul a bheith i gcumhacht in Éirinn, cé a bhí dul a bheith i gcumhacht i gCúige Uladh. Agus bhí cineál de stalemate ansin idir Eilís í féin agus agus Ó Néill agus Ó Dónaill ansin. Agus cad é a rinne Ó Néill? Chuaigh sé ag an Phápa, chuaigh sé ag Rí na Spáinne agus thiontaigh sé cogadh polaitíochta, rinne sé, rinne sé, rinne sé coimhlint reiligiúnda de agus rinne sé coimhlint chreidimh de, bhain sé úsáid as an chreideamh le tacaíocht a fháil. Agus tá sin ag tarlú sa lá atá inniu ann. má amharcann tú i Meiriceá anois. Now, Donald Trump, ní shílim go bhfuil aon duine, ní dhéarfadh aon duine anois gur duine cráifeach ná duine naofa ná duine, was it morálta, b'fhéidir, é Donald Trump, but cad é atá ar siúl aige. Tá sé ag dul i bhfeidhm ar Chríostaithe i Meiriceá agus tá sé ag iarraidh a bheith mar cineál, tá sé ag iarraidh iad a spreagadh, tá sé ag iarraidh iad a ghríosú ach ní ar mhaithe leis an chreideamh, ní ar mhaithe le a dhath ar bith maith nó a dhath ar bith mar sin, ach le cumhacht s'aige féin a dhaingniú. Tá an téama sin, chomh haosta leis an cheo, mar a déarfá, agus tá sé, tá sé ann sa lá atá inniu ann, bhí sé ann ariamh agus chuir mé féin cineál suim insan rud sin. Agus, yeah, tá an téama sin ann ach tá téamaí eile sna leabharthaí fosta but tá an ceart agat, is dóiche, ritheann an ceann sin fríd, fríd eh, fríd na leabharthaí sin cibé. Agus is dóiche go cineál go gcuireann sin leis an um, Is é tuairim amuigh ansin, agus déarfainn go bhfuil sé cloiste míle uair agat, ach go gcuireann cineál leabharthaí s'agat leabharthaí Dan Brown i gcuimhne do dhaoine, bhfuil fhios agat na heilimintí sin den mhistéir, den, agus den reiligiún agus creideamh sin ar fad ach fosta den sort mar a théann siad ar na haistrithe mór seo. So, caidé do bharúil féin fán líne sin a bhíonns ag daoine go gcuireann siad, go gcuireann tusa Dan Brown i gcuimhne daofa?

agus tá an plota cineál amaideach ar fad. Bóthar do bhí é. Yeah, sea, ach sé an rud a bhí i gceist, cineál de fhíor a bhíonn san leabhar sin ar na leabharthaí sin, ar na leabharthaí sin, leabharthaí Dan Brown agus mar sin de. Agus ansin nuair a cuireadh an dara leabhar amach, Tairngreacht, ehm, sílimse go raibh, go raibh, go raibh léirmheas ar an chéad leabhar agus scríobh duine inteacht á, Coimisinéir Dan Brown, agus d'úsáid na foilsitheoirí an quote sin. Ar chúl Tairngreacht. Yeah, ar chúl Tairngreacht. So tá mé cineál stuck leis anois. Is fearr di arís. Níl fhios agamsa an moladh é sin mar ní shílim. Bhuel, bhfuil fhios agat seo, tá rud amháin, tá rud amháin. Léigh mise leabharthaí Dan Brown agus cuid acu just ní raibh siad ró mhaith. Ní raibh siad scríofa go ró mhaith agus just shíl mé mar leabharthaí nach raibh siad maith. But caithfidh mé creidiúint a thabhairt do Dan Brown, go háirithe leis an leabhar sin a scríobh sé fá um, fá um, an tSoitheach Naofa, cén t-ainm a bhí air um, Níl, níl, caithfidh mise a admháil nár léigh mé ceann ar bith acu. Da Vinci Code, an ceann sin. Agus an rud a bhí ann, tá cás leis sin, was it, you know, Da Vinci Code, sin scéal atá chomh haosta. Tá an scéal sin thart le míle cúig chéad bliain. Agus caithfidh tú meas a bheith agat air, b'fhéidir ní mar scríbhneoir, mar cheardaí, ach d'éirigh leis scéal atá chomh haosta leis an cheo, a insint arís, agus na milliúin agus na milliúin cóip a dhíol, agus, bhuel, caithfidh tú meas de chineál inteacht a bheith agat air sin, agus spreag sé daoine agus spreag sé suim daoine, agus tá scil ar leith ag baint leis sin. So, like, ní bheinn chomh mór sin anuas ar Dan Brown. B'fhéidir buntáistí agus míbhuntáistí ag baint leis an ceangal sin. Ach Dar ndóigh, tá, cineál, lear mór rudaí éagsúla scríofa agat, saothar, cineál, breá leathan agat, idir an fhilíocht agus ansin na húrscéaltaí agus drámaí fiú, amhráin, achan rud. So, an bhfuil, b'fhéidir, saghas scríbhneoireachta is mó a thaitníonn leat? Bhfuil 's agat an, an é go bhfuil ceann amháin go dtaitníonn i bhfad níos mó ná ceann ar bith eile leat? Ní dhéarfainn go bhfuil, a Chaoimhe. Bainimse sult as an úrscéal ach nuair atá tú ag dul den úrscéal is cineál like commitment fada atá ann agus is rud é a mbíonn tú beo leis faoi mar a dúirt mé ocht mbliana i gcás Tairngreacht. Bhí Fatwa rud beag níos gaiste ná sin agus you know tógann bíonn bíonn do chineál intinn dírithe ar sin so but but bainimse sult as, bainimse sult millteanna as bhfuil fhios agat an taighde agus cruthú carachtairí agus plota agus cur isteach scadán rua anseo is ansiud le le le le le daoine a chur den bhealach agus mar sin de. Bainimse sult mór as sin. Bainimse sult mór mór as an as an fhilíocht fosta agus ehm Sílimse leis an fhilíocht, thig leat gabháil isteach rud beag níos doimhne in rud amháin, tuigeann tú. Agus tá a fhios agat corruair bíonn sé níos deacra dán maith a scríobh ná mar a bhíonn sé, tá a fhios agat, you know, scéal fada a scríobh. Ach is maith liom cineál an disciplín a bhaineann leis an fhilíocht agus really nuair atá tú ag scríobh dán ní thig le focal ar bith gabháil amú. Caithfidh achan fhocal, caithfidh cúis a bheith le achan fhocal agus is maith liom an disciplín atá leis sin. Is maith liom drámaí, drámaí do pháistí is mó atá scríofa agam agus scríofa don, don scoil agus is maith liom sin mar mar gheall ar an dialogue, is breá liom an dialogue a bhaineann leis sin. So, bhuel is, ní thig liom a rá go bhfuil, go bhfuil, go bhfuil rud amháin níos fearr ná rud amháin a thaitníonn liom níos mó ná cinn ar bith eile. Is maith liom iad uilig ach b'fhéidir ar chúiseanna difriúla. Cinnte, agus is dóiche go mbraitheann sé, b'fhéidir, nuair atá tú ag dul i mbun pinn ar spin, tá a fhios agat, ar, you know, cad é atá i ndiaidh tú a spreagadh, is dócha fosta, agus cad é mar a rachadh sin i ngleic le, you know, filíocht, úrscéal, you know. cibé rud atá ann. Ach cineál nuair a smaointeann tú fá earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge, bhuel, cad é do bharúil faoi i láthair na huaire, mar tchí muid neart údair ag teacht fríd, you know, tá saothar iontach amuigh ansin, is iomaí ré atá amuigh ansin anois agus sin ar dóigh ar fad, ach tchí muid fosta comhlachtaí foilsitheoireachta ag imeacht agus go bhfuil cuid mhór dúshlán ag baint leis. So cad é mar atá, cineál an earnáil sin faoi láthair i do thuairimse? Sílimse go bhfuil rudaí iontach maith san am i láthair tá a fhios agat agus rud a fheicimse go háirithe le le traidhfil de bhliantaí anuas ná go bhfuil proifisiúntacht bhfad níos mó ag teacht isteach in san earnáil anois. Nuair a smaointím siar ar ar na céad rudaí a chuir mise amach tá a fhios agat you know tógaim na leabharthaí sin anois agus bímse a rá oh God b'fhéidir nach raibh sin go maith sin, b'fhéidir go dtiocfadh liom a dhéanamh níos fearr agus you know b'fhéidir nach raibh an cúram céarna tugtha do na leabharthaí is a thugtar anois. Ach tá mise ag obair le Coiscéim agus sin an. príomhfhoilsitheoir atá agam, ach chomh maith leis sin tá LeabhairCOMHAR a chuir Tairngreacht agus Rún an Bhonnáin amach, agus le Éabhlóid fosta. Agus bhfuil 's agat, nuair a fheiceann tú an leabhar críochnaithe anois, is táirge maith atá ann. táirge iontach maith ar ardchaighdeán. Is caithfidh mé a rá go bhfuil proifisiúntacht iontach maith. Tugtar níos mó cúraim na laetha seo, títhear domh, do phrofléitheoireacht agus le cuma dheas a chur ar an leabhar. Cuma, clúdaigh na leabhar, tá siad dochreidte anois. Like, sílim féin gur mhaith liom Tairngreacht a chur i bhfráma. Bhfuil 's agat, tá rud inteacht chomh tarraingteach sin faoin chlúdach go bhfuil siad feabhsaithe an oiread sin thar na bliantaí. Sea, sea, sea. Agus an phoiblíocht fosta, Caoimhe, tá siad, you know, tá siad i bhfad níos proifisiúnta ó thaobh na poiblíochta de agus mar sin de. So, you know, bheadh dóchas ort san earnáil sin. Sea, tá leithéidí Cois Life i ndiaidh titim ar leathtaobh agus mar sin de. Ach, you know, is mór an truaighe iad a fheiceáil ag imeacht. Ach na comhlachtaí atá ansin, Leabhar Breac agus Cló Iar-Chonnachta agus LeabhairCOMHAR agus Éabhlóid agus na comhlachtaí sin, comhlachtaí maithe iad. Cinnte. Agus do dhuine ar bith amuigh ansin, gur mhaith leofa, bhfuil 's agat, gur breá leofa leabhar a bheith foilsithe leofa nó gur mhaith leofa dul den scríbhneoireacht, cad é, b'fhéidir, an chomhairle a bheadh agatsa do na daoine sin amuigh ansin? Bhuel, is dóiche an rud a déarfainn ná, tá rud, tá rud a deir Liam Mac Cóil, níl 's agam an bhfuil a chuid leabharthaí léite agat, leabharthaí Liam. Agus bhí mé ag caint le Liam le gairid agus bhí rud amháin a dúirt seisean ná, tá an scríbhneoireacht, tá sé cosúil le ceard ar bith eile. agus gur cheart dúinn a bheith ag amharc air ins an dóigh chéanna a n-amharcaimid ar bríceadóirí ná innealtóirí ná daoine a thógann toithe ná daoine atá ag bácáil. Tá ceard agus tá scileanna ann gur féidir leatsa a fhoghlaim. Ins an dóigh chéanna is go rachfá is go ndéanfá cúrsa trí bliana le feoghlaim an dóigh le bheith i do innealtóir nó i do dhochtúir, tá, thig le duine suí síos agus, bhfuil fhios agat, na cleasanna agus an cheird a fhoghlaim. Agus, you know, aontaím leis, cuid mhór ansin. Mar mholadh do scríbhneoir úr, an chéad rud a déarfainn ná, tabhair rudaí faoi deara. Caithfidh tú bheith ábalta am a ghlacadh, caithfidh tú bheith ábalta bheith leat féin, caithfidh tú bheith ábalta suí siar agus ehm gan deifir rómhór a bheith ort, am a ghlacadh maith, ordaigh cup, suí, ordaigh cupa tae duit féin, cupa coffee, suí taobh amuigh agus amharc ar Amharc ar na daoine atá ag siúl thart. Is breá liomsa sin a dhéanamh. Leis na bosa. Agus, agus, bhuel, so, just, just tabhair faoi deara an dóigh a bhfuil siad gléasta, an cuma atá orthu, na bróga atá orthu, cá háit a bhfuil siad ag dul, bhfuil fón ina lámh acu, bhfuil cluasáin, cé, cé hiad na daoine sin? Tabhair faoi deara an áit a bhfuil tú. Tabhair faoi deara fiú an radharc atá amach an fhuinneog agat, agus is cleachtadh iontach maith é sin, mar caithfidh tú a bheith ábalta na sonraí beaga sin a thabhairt faoi deara. Má tá tusa ag iarraidh pictiúr, agus má osclaíonn tusa leabhar, go bunúsach tá tusa ag iarraidh pictiúr a tharraingt do dhuine inteacht eile, agus caithfidh tusa, má tá tusa le pictiúr éifeachtach a tharraingt, caithfidh tú bheith ábalta rudaí a thabhairt faoi deara tú féin. So, sin an chéad rud a déarfainn. An dara rud a déarfainn, is gan barraíocht deifir a bheith ort, am a ghlacadh. Um, um, was it um, scríú dréacht, scríobh giota beag, fág é, tar ar ais aige, déan athscríobh air, fág é arís, tar ar ais aige. Mar a dúirt mise, ghlac sé ocht mbliana ormsa an leabhar deireanach sin a scríobh. Níl aon deifir. Agus bí ag léamh. Agus arís, ní chaithfidh tú bheith ag léamh na leabharthaí, ní chaithfidh tú Cré na Cille a bheith le taobh na leapaí agat, ní chaithfidh tú Ulysses a bheith ar an taobh eile den leabaidh agat. Bhfuil fhios agat, léigh leabharthaí a thaitníonn leat, leabharthaí a bhfuil dúil agat ann, rudaí a spreagann tú, agus is cuma cén teanga, ní chaithfidh siad a bheith i mBéarla, i nGaeilge, thig leofa bheith i mBéarla, ach léigh na rudaí a thaitníonn leat, agus ansin, tabhair faoi deara, na cleasanna atá in úsáid ag an údar, mar is cleasanna iad, is ceird iad, agus is féidir le duine ar bith iad a fhoghlaim. But glacann sé foighid, agus caithfidh tú d'am a ghlacadh agus am a thabhairt duit féin leis na rudaí seo a thabhairt faoi deara. Tabhairt faoi deara, sin an rud is tábhachtaí. So, aon duine atá amuigh ansin atá ag iarraidh tús a chur leis an scríbhneoireacht, Ná bíodh aon deifir ort. Glac am agus just tabhair faoi deara rud, tabhair rudaí faoi deara agus léigh rudaí a thaitníonn leat agus, you know, ní bheidh tú i bhfad ar shiúl ó rud measartha maith ina dhiaidh sin. Sea, agus go mbaine tú pléisiúr as sin ar fad. Bhuel, tá a fhios agat ní, ní droch-rud é a bheith, a, ag déanamh amhlaidh. Bheadh sé, bheadh sé galánta am a chaitheamh air sin. So b'fhéidir mar, mar fhocal scoir for dit, an, an dóigh leat go bhfuil scoop ar bith agat dúinn, an bhfuil tú ag obair ar a dhath úr, an mbeidh muid ag dúil le a dhath ar bith uait amach anseo agus tú féin ag glacadh do chuid ama le do chuid scríbhneoireachta? Bhuel, mar a deirim, Caoimhe, bíonn tú, bíonn tú i gcónaí, tá thart fá, tá trí nó ceithre smaoineamh istigh anseo fá rudaí, a thiocfadh linn a dhéanamh amach anseo. Shíl mé nuair a bhí an ghéarchéim, an Covid, ar siúl ansin agus bhí mise istigh, bhí mé istigh anseo in Árainn Mhór ó le sé mhí chóir a bheith mm-hmm. agus shíl mé right seo an seans anois ná gheobhaidh mé cuid mhór déanta agus um, Tá plean agam fá choinne úrscéal eile. Tá mé i mbun taighde air. Tá leabharthaí ansin ar an tseilf taobh thiar, tá trí nó ceithre leabhar atá le léamh agam ansin ar an ábhar agus dúirt mé, right, gheobhaidh mé ceithre nó cúig nó sé caibidil déanta i rith an lockdown. Fuair mé leathchaibidil déanta. Bhí an aimsir rómhaith. Sin é. Bhí an mhóin le tabhairt isteach, bhí an gairdín le déanamh, bhí an teach le péinteáil agus, muise, níor tharla sé. Agus tá sin ok, mar bhí sé ag dul ar aghaidh istigh anseo. Sin é. An rud a rinne mé, agus bhí an Covid agus an ghéarchéim ansin, an phaindéim ansin, bhí sé, bhí sé ina am maith lena dhéanamh, ná gur scríobh mé cuid mhór filíochta. agus tá cnuasach chóir a bheith réidh so bhí mé ag caint leis an fhoilsitheoir ansin seachtain nó beirt ó shin agus sin an scoop b'fhéidir fá mhí na Samhna mí na Nollag beidh cnuasach filíochta Sin ar dóigh. Díreach in am don Nollaig. Bhuel sin sin toradh maith oibre ar ar am an dianghlasála agus ar achan rud a bhí ag titim amach le linn an ama sin. Is bhí sé iontach deas a bheith ag caint leat. Déarfainn go raibh achan duine sa bhaile ag cur an-suim ins an chomhrá sin, so míle buíochas leat as a bheith linn. Diabhal cultúr. Is féidir go bhfuil straitéis a dhéanamh sa fíorshaol amach anseo. Iontach deas tú féin a fheiceáil arís Caoimhe. Tá súil agam go bhfuil achan rud i gceart thuas i mBéal Feirste, bhfuil? Yeah, yeah, tá muid thuas i mBéal Feirste, míle rud ag dul ar aghaidh, but tá sé deas a bheith anseo, so tá sé ar dóigh. Tá sé iontach. But iontach tú a fheiceáil agus beidh muid ag caint arís go luath le cuidiú Dé. Ok, slán slán. Bhuel a chairde b'in agaibh Proinsias Mac a Bhaird. Um, iontach an deis cainte sin a fháil leis agus súil agam gur chuir sibh féin suim ins an oiread a bhí le ráit aige. Anois, tá mé ag goil Clann Bhreathnaigh a thabhairt ar ais isteach anseo agus tá a fhios agam gur thug mé cúpla false start daofa níos luaithe ansin ach tá Clann Bhreathnaigh ag dul giota ceoil a bhualadh dúinn chun críoch a chur le Oíche Chultúir Líonra Leitir Ceanainn agus beidh sé mar chríoch spleodrach. Caidé mar tá sibh! B'fhéidir. Brón orm as an cúpla false start a bhí againn ansin, a chairde, but tá mé iontach sásta go bhfuil sibh go fóill ann agus go bhfuil sibh sásta críoch a chur le. Níor bhogamar, níor bhogamar, tá mé ag fanacht leat. Is ag fanacht ansin ráite. Caithfidh mé, sula bhfágaim sibh i mbun ceoil, caithfidh mé a ráit gur breithlá Sadhbh atá ann amárach, so Sadhbh sonas ort. Céard, céard, céard. Céard a bheidh ag éisteacht? Is cuimhin liom féin an aois sin, so bain sult as! Is sonas mór ort. Tá muid ag dúil go mór ceol a chloisteáil uaibh arís, ach dar ndóigh seo deireadh anois le Oíche Chultúir Líonra Leitir Ceanainn, tá súil agam gur bhain achan duine sa bhaile sult as agus ár mbuíochas mar a deirim libh ar fad a bhí linn agus go háirithe ansin le Clann Bhreathnaigh, le Clann Uí Fhearraigh, le Bairbre Uí Chathail agus le Proinsias.

Nana Ann agus Granda Mick atá ag éisteacht i nDoire Chonaire agus do Nana Sadie agus Pádraig a bhfuil ag éisteacht i Gaeltacht na Rinne i bPort Láirge. So, hello agus bainíg sult!

So beidh sibh ábalta dul amach fá choinne hot chocolate nó rud éigin alright Sadhbh. Míle buíochas. Míle buíochas.